Maliyɛnw an ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye A bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ bi ye juillet kalo tile mugan ye san ba fila ani mugan ani fila le vingt juillet deux mille vingt-deux an sigira bi ta ye urgence yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ka sababu kɛ mali marabagaw ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri hakilinaba min talen don jamana marabagaw fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ maliyɛnden mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnden na bonya ka sabu kɛ jamana marabagaw ka wulikajɔ ye parce que u nana ka n'a sɔrɔ mali tun bɛ bolo min kan jamana marabagaw ka comportement fɔlɔ o le tun ye mali kɛ jamana ye jamana min ni bonya tun t'a kan diɲɛ kɔnɔ ka maliyɛnden kɛ maa ye maa min ni bonya tun t'a kan diɲɛ kɔnɔ ka mali frontière kɛ jamana ye jamana min n'a frontière dayɛlɛlen don i n'a fɔ ba tɛmɛsira ka mali kɛ jamana ye jamana min ni jamana wɛrɛ maaw bɛ se ka na min ka di u da ye u b'a fɔ jamana ma min ka di u da ye u b'a fɔ jamana marabagaw ma min ye tiɲɛ min ye nkalon ye u n'o fɔ nka bi son excellence colonel Assimi Goïta a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ gouvernement maaw la ka taa se CNT maaw ma fo ka jigin fo dugu ma mali marabagaw kɛlen don sababu ye bi malidenw u bɛ ka bonya An ye kiba min sɔrɔ bi ka bɔ midzafɛ etranz fan fɛ n'o ye son nɛgɛgɛnli abudula jɔp mɛ dzfɛ etranz e de la kopɛracon etersona la u ka wulikajɔ nana ka kɛ sababu ye ko min ye minis poroteparli ye ni an b'a wele ko olifiye sagadon ale ye minis poroparli ye u ye sonsan duz d'a ma tile saba ko tile saba bolo a k'a ka minɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka mali bila pewu tile saba kɔnɔna la kumakan in bɔli ani san cɛ n'o y'a sɔrɔ a tɛ mali kɔnɔ fana a ka da mali kɔ kan ko ka sababu kɛ mun ye Côte d'Ivoire quarante-neuf mercenaires min minɛna mali aéroport la o la k'a ye kuma fɔ kuma minnu tɛ tiɲɛ kuma minnu kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ dɔgɔya ka jamana marabagaw dɔgɔya an ko olu t'a dɔn mali sagira sunjatata keyita a ka mali an ye an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ bi Babemba ka Mali an ye an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bi, Modibo Keyita ka Mali an ye an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bi, ni an ye an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ, a bɛ bonya, a b'a diyagoya diɲɛ maa ka an bonya, an bɛ diɲɛ maa bonya Minusima porte parole gɛnni min kɛra n'o ye Olivier Salgado ye, an na an da don o la bi an ka bi sigi in kɔnɔna la, o na kɛ thème ba ye bi an b'a fɛ ka an da don min na, kun min ni min y'a to a nana ka na gɛn, an bɛ dɔ fɔ aw ye o la bi. ni o bɔra yen an ka thème filanan o tɛna na kɛ dɔ wɛrɛ ye MINUSMA sɔrɔdasiw ka rotation min n'o nana ka na jɔ u ka rotation o jɔra alimanw ka sɔrɔdasiw tun b'a fɛ ka bɔ mali kɔnɔ a fɔra olu tɛna bɔ mali kɔnɔ parce que MINUSMA ka rotation o jɔra MINUSMA porte-parole o fana gɛnna bi yala nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ninnu tɛna na kɛ sabu ye MINUSMA yɛrɛ ka gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ wa o de kama an n'an da don MINUSMA ka mandat renouveleli kuma an n'an da don o la yala nin na se ka kɛ sababu ye ka MINUSMA yɛrɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ wa? Nin bɛna kɛ an sigikunba ye après an bɛna se mercenaires ka situation ma les 49 mercenaires ivoiriens an na an da don o fana la, an ye min fɔ dɔrɔn an bɛ an faso fɛ, fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka an faso basigi an na bɛnnen don o kama, an ka bi maa welelen o tɛ maa wɛrɛ ye aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni an b'a wele Abudulayi Tarawele. ale ye mouvement Mali ka hɛrɛ ale ye o président ye bi nka sani ka kuma di Abudulayi Tarawele ma n bɛ foli ani tanuni ani waleɲumandɔn n b'o kɛ an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ye an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen a maa fɔlɔfɔlɔfɔlɔ o ye PDG ka PDG bamananw ko wari tɛ san sɔrɔ juru kɔ jɔyɔrɔ ɲuman a na sanfɛjiri tigɛ diya Bama Dramera an bɛ a fɔ produit Gadan PDG ba aw ka hakili to a la n'a ye produit Gadan Ni a ye taara 711 boutique fɛn fɛn na a bɛ produit fɛn fɛn san 711 boutique kɔnɔna la ka daminɛ Gadan na ka se u ka malo n'u ka sukaro n'u ka thé an'u ka boisson n'u ka safunɛ n'u ka tulu n'u ka fɛn fɛn n'a y'a san a y'a bila aw kunna aw bɛ ka contribuer émission Espace de vérité a bɛ se ka to sen kan cogo min na ka sabu kɛ a PDG ba n'o ye Bama Dramera ye a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka an dɛmɛ min bɛ se ka to émission bɛ sabati n'an bɔra Bama Dramera la an bɛ foli di agence de voyage maaw ma n'o ye Al Omra ye iju ni kɛ ko ɲuman ala ta kɔfɛ a y'a jigi da azz mɔgɔw kan fo ka taa se bɔnsɔn ti ma min ye ne yɛrɛ ka bɔnsɔn min ta ye ka se musabu sera maaw ma olu fana ye an ka ssouru ye ni an bɔra o la an n'a foli se an ka ssoba dɔ fana ma ni o ye a bɛ ka so a bɛ ka somɔgɔw an b' olu fana fo panneau lampadaire batterie lithium batterie sans gel ani batterie tubulaire ninnu u bɛ nin bɛɛ lajɛlen feere ni ala sɔnna an na se u fana ma k'u ka publicité labɛn an n'u ka interview fana bɛna sigi sen kan a tɛna na mɛɛn fo ka taa se alimentation abiba market mɔgɔw ma an na foli di u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an ka sponsor bɛɛ u bɛɛ ka foli bɛ yan ani arajo partenaire bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila a ka émission préférée sanfɛ espace de vérité tiɲɛ kɛnɛ ka kuma minusma ka situation kan minusma porte-parole a gɛnni an da don o bɛɛ lajɛlen na sisan monsieur tarawele ni ɲantuma nba gandi somɔgɔw bɛ di basi foyi tɛ folikan jumɛn de b'i bolo ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bon an bɛ foli bila ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ fɛn o fɛn ɲɛ b'an na bi wulada in na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na D'accord monsieur tarawele an bɔra ka an ka thème fɔ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka sabu kɛ maa caman de bɛ ka an lajɛ layifu la nka layifu kɔfɛ an teri ni an balimaw fana bɛ yen minnu fana b'a kɛ audio ye ka cari groupe whatsapp bɛɛ lajɛlen sanfɛ o kɔfɛ arajoso tan de bɛ mali kɔnɔ arajoso min minnu fana bɛ tila ka nin émission kelen ta tuguni ka rediffuser u ka arajow la donc an bɛ an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw k'u bɛɛ lajɛlen fo nka sani an ka don minusma porte-parole sani an ka don ale gɛnni ko kuma la fɔlɔ an bɛna an da se fɛn min ma o ye minusma ka mandat renouveleli kuma ye yala monsieur tarawele minusma ka mandat e yɛrɛ bolo bi a renouveleli a ɲɛna wa ou bien a ma ɲɛ bon alihamdulilayi gandi vraiment nin ɲininkali diyara n ye kojugu parce que n y'a fɔ i ye ka tɛmɛ n ka émission tɛmɛnen la n ko e ma n ko an siranna minusma ko ɲɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen ka minusma kɛ mandat renouvelé parce que n'i ye minusma ta k'a lajɛ critère dama dama bɛ yen olu critère bɛɛ minusma y'o bɛɛ jɛ mali kɔnɔ jumɛn par exemple n'i ye minusma kɛ papiyew kalan minusma ko u nakun ye ko jamanadenw an'u bolofɛnw u bɛ se ka lakana cogo min basigibaliya min bɛ mali kɔnɔ walasa ko ka na ni basigi ye o ni ka tila k'an ka jamana marabagaw k'u dɛmɛ u ka baara la mais minusma yɛrɛ nali mali kɔnɔ bi aa a kɛra jigilatigɛ ye maliyɛnw bolo dɛ a kɛra jigilatigɛ ye jigilatigɛ ye a kɛra jigilatigɛ ye parce que mun na i ka kan ka mɔgɔ min lakana a n'a bolofɛnw o yɛrɛ bi ka faga a n'a bolofɛnw bi ka taraki e ɲɛna donc nakun jumɛn yera e la kelen i ka kan ka to mɔgɔ minnu kɔfɛ n'o ye jamana autorité ye munna e bɛ bila olu ɲɛ jamanadenw kan k'u jigi da minusma kan k'a fɔ ko vraiment minusma bɛ yan ko caman bɛ yen k'o tɛna se ka kɛ mais minusma yɛrɛ ɲɛna o ko bɛɛ bɛ ka kɛ violence da minusma yɛrɛ ɲɛna violence bɛ ka kɛ mais minusma tɛ ka kuma o la donc o bɛ maa kamana gan gandi k'a fɔ minusma kɛ nin mandat ko in fɛɛrɛ bɛɛ de kan ka ɲini a la minusma yɛrɛ kan ka ɲininka di u nakun ye mun ye peut-être a bɛ se ka kɛ mission wɛrɛ b'u bolo min tɛ basigi ani mɔgɔw lakanani an'u bolofɛnw ye sinon an m'a faamu an m'a faamu dɛ donc minusma ko la an bɛ se ka min fɔ a ka lajɛ mandat in yɛrɛ bɛ se ka ban pewu cogo min o ka kɛ siɲɛ kelen pour que maliden bɛ ka lafiya quoi parce que i b'a jateminɛ depuis minusma nana gandi dɔ de farala kɛlɛ kan mali kɛlɛ tun ma se niveau dɔ la mais minusma nali mali kɛlɛ tɛmɛna fo bɛɛ kan donc o b'a jira k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔ min tɛ a banni ye parce que i b'a dɔn kɛlɛ in banni fana man di minusma ye koyi ee a banni man d'u ye ee ayi o kɔni mali kɛlɛ banni a man di minusma ye parce que ne yɛrɛ bɛ minusma sɔrɔdasiw ye bazɛn san na anw ka sugu kɔnɔ cogo min o b'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ma na kɛlɛ kama fɔlɔ olu nalen bɛ mja de kama bazɛn san k'u labɛn ee n bɛna min f'i ye minusma maaw bɛ bazɛn fɛ hali ka tɛmɛ mali sɔrɔdasiw kan bi u bɛ na bazɛn san mɛtiri tan mɛtiri mugan u b'a san ka taa kala k'a d'u kan na e mɔgɔ min kan k'i ni di dɔ ka kisi kama min dagalen ka kɛ kungokɔnɔla ye aa e sigiyɔrɔ ka kan ka bɛn kungokɔnɔna ani marifa ci yɔrɔ de ma mais ni e ye bazɛn riche ni kilimu kɔrɔla kanu c'est que e nakun tɛ kɛlɛ ye i nakun tɛ kɛlɛ ye peut-être fɛn wɛrɛ de bɛ sɔrɔ yen parce que i b'a dɔn kɛlɛ in na n y'a fɔ i ye minusma kɛlen bɛ business kɛyɔrɔ de mais mɔgɔ t'a dɔn n'i bɛ minusma kɔnɔ bi i bɛ wari min sɔrɔ minusma kɔnɔ k'a sɔrɔ hali i ma mugu ci dan de t'o la mugu cibali a mugu cibali bɛ min sɔrɔ minusma kɔnɔ hali mugu cila t'o sɔrɔ parce que minusma maaw bɛ drogue affaire kɛ yɔrɔ mɔgɔ t'o kalama fɔlɔ u bɛ drogue affaire kɛ trafic bɛ don fan o fan i b'a sɔrɔ minusma mɔgɔ dɔ b'a la hali ka don ni fraude ye jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ minusma b'a kɔfɛ donc ni mɔgɔ minnu ka taabolo y'o ye donc nafa foyi tɛ olu nali olu toli la mali kɔnɔ bi ne ka yeta la dɛ minusma intérêt foyi tɛ mali kan an ka dɛgun de b'a la sinon minusma ka intérêt foyi t'an kan vraiment a ka lajɛ dɔrɔn u ka mandat in ka taa a ka ban siɲɛ kelen aw ka taa u ka sira fɛ autorité minnu b'an kunna bi anw jigi dalen don olu kan k'a fɔ mali lakana u bɛ se k'a kɛ parce que n'i y'i ka yɔrɔ kalifa mɔgɔ la i yɛrɛ jigi d'a ma kan k'a bɛ se k'a kɛ mais n'a tɛ se k'a kɛ i b'a minɛ a la i yɛrɛ b'i ɲɛsin o ma donc mali autorité ka kan k'a jigi bɔ minusma kan pewu k'a jigi d'a yɛrɛ kan sinon minusma tɛna an sécurité an bɛɛ bɛ faa minusma ɲɛna k'a ban foyi tɛ bɔ a la k'u bɛna enquête kɛ mais san joli bɛ enquête la résultat tɛ ka bɔ nafa jumɛn ne b'o la nafa foyi t'o la gandi minusma ko in yɛrɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye minusma taara jamana o jamana la i b'a jamanaw ta k'u lajɛ a basigilen tɛ wa lafiya t'a jamana kɔnɔ u bɛ jamana jamana u bɛ jamana o jamana la parce que i b'a dɔn minusma ye société modèle dɔ de ye min créé la pour que k'u daga taga bɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a créé u daga bɛ se ka b'u da la cogo min ne b'i ɲininka est-ce que minusma ka kɛlɛbolo dɔ bɛ faransi ye ko nin minusma kɛlɛbolo faransi a bɛ yan
a bɛ états-unis yan bon a bɛ yɔrɔ jumɛn afiriki parce que anw ye donitalaw de afiriki kɛlen don nansaraw bolo donitayɔrɔ de donc u b'a essayer dɔrɔn pour que ka kɛlɛ aw ka yɔrɔ la dɔrɔn ko insécurité bɛ u bɛna minusma bila aw fɛ yen san o san u b'a fɔ ko non ko effectif min bɛ yen k'o ka dɔgɔ u bɛ dɔ fara a kan pour que k'u débarrasser ka bɔ minusma ko yɛrɛ la mais k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ min sɔrɔ minusma la u bɛna mɔgɔ jamana min kɔnɔ o t'a nafa sɔrɔ e k'a lajɛ minusma ka dumuni yɛrɛ ta k'a lajɛ minusma nana anw minnu fɛ yan anw bɛ dumuni min dun u ko k'u tɛ se k'o dun anw bɛ ji min min k'u tɛ se k'o min u ka dumuni bɛ bɔ sɛnɛgali de sɛnɛgali bɛ dɔ sɔrɔ o la u ka buru bɛ bɔ jamana min na o mɔgɔw bɛ dɔ sɔrɔ ji minta bɛ bɔ min o bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ mais ne fɛ kɛlɛkɛla mɔgɔ min nana kɛlɛ la moi je crois que e man k'i ɲɛna woloma foyi la bilen e na kun ye kɛlɛ la min ye i nana jamana min na o jamanadenw bɛ lafiya cogo di o de y'i ka objectif ye minusma kan ka malidenw de ɲininka ani mali autorité a bɛ lafiya cogo di a y'o fɔ an ye an ka don o da fɛ mais e dela ka minusma ye terrain la fɔlɔ depuis u nan'i fɛ i y'u ye ko minusma jɔlen filɛ nin u bɛ combat la y'a ye a tɛ yen et puis fana kelen u ye kuma dɔ fɔ o ye jigilatigɛ yɔrɔ n y'o f'i ye n k'o bɛ mɔgɔ jigilatigɛ k'olu ma na kɛlɛ kama k'u nana de ko ka don kɛlɛbaa fila u ni ɲɔgɔn cɛ aa mais ne ko n ko e nana ne dɛmɛ de parce que minusma ka kuma na u y'o de fɔ k'u nana mali dɛmɛ ko walasa insécurité min b'aw fɛ yen k'o bɛ se ka bɔ yen cogo min bon n'o bɛ se ka bɔ yen cogo min ne ka laɲini ye i ka fara ne kan an ka juguw kɛlɛ de ye mais ni e ko k'i nana de ka na don ne ni juguw cɛ n'u ye ne faga ka boli ka don e fɛ yen ne tɛ se ka t'u minɛ ni ne fana y'u faga ka don e fɛ yen u tɛ se ka na donc o b'a jira k'a fɔ ko minusma yɛrɛ ye complice de ye ni kɛlɛ kɔnɔna la parce que munna minusma tun b'a fɔ de bon ni mali ye juguw kɛlɛ ka se anw fɛ ni juguw bolila ka don anw fɛ anw fana b'u kɛlɛ donc o la anw b'a dɔn k'u ni mali bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka juguw kɛlɛ mais n'u bolila ka don minusma fɛ ale b'u ka marifa de minɛ ka dumuni ɲuman ni ji ɲuman d'u ma u k'o min u k'u lafiya ye a banna an ka mɔgɔ tɛ se k'u minɛ bilen k'u faga mais o ye kɛlɛ fasugu jumɛn ye san joli aw bɛ yan kɛlɛ tɛ ka ban donc walayi k'a sɔrɔ minusma ma na mali dugu dɔw tun bɛ kɛlɛ tun ma se mais minusma nana kɛlɛ sera a bɛɛ la Kɛlɛ ka ca i y'a faamu et puis fana n bɛna kuma kelen f'i ye bi système kura dɔ de labɛnnen d'u fɛ i b'a dɔn mali burudamɛ ninnu a bɛ fɔ minnu y'u yɛrɛ wele ko azawadi parce que u donna ni système bɛ olu la u ma se k'a ɲɛ sɔrɔ mais u nana ni système kura ye u ye fulaw de fara olu kan sisan donc pour que ka kɛlɛ ampleur ka kɛlɛ la sisan donc o la a bɛ fɔ cogo di ko mɔgɔ caman de murutila k'a fɔ ko ka yɔrɔ in d'u ma ko k'a kɛ azawadi o ye minusma ka mission fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ minusma bɛ fɛ ka min yɛrɛ kɛ mali la ka yɔrɔ in tila k'a di ninnu ma parce que ni yɔrɔ in tilanna ni mali nord dira ninnu ma sisan faransi bɛna donc en tant que faransi bɛ yan minusma bɛ moyen bɛɛ de kɛ ka se ka faransi sinsin mali kɔnɔ sinon minusma tɛ kɛlɛ wɛrɛ la bilen koyi minusma ka mandat banna a mɛnna mais ni minusma taara ta a bɛ ka lebu de ye faransi bolo o de la faransi y'a ɲini diyagoya la minusma ka mandat ka se ka renouveler mali la parce que ni minusma bɛ yen ale jigi bɛ sigi parce que minusma y'ale ka pion de n'a y'u pousser k'u bila yɔrɔ min u bɛ yen parce que a fɔra ko minusma kɔnɔna na ko yɛlɛma kɛra mais ne b'a dɔn yɛlɛma in ye kuma de ye quoi gandi minusma ka yɛlɛma hali n'i ye minusma cadre bɛɛ falen bi k'a kɛ allemand ye faransi ka appel de b'u pousser n b'o misaliya d'i ma sisan sisan kɛ mercenaire minnu minɛna mali la jɔnni fɔlɔ kumana allemagne ko minusma don allemagne de fɔlɔ kumana ko minusma don mais minusma bɛɛ b'a dɔn minusma tɛ o mais munna parce que faransi de bɛ olu pousser bon ne yɛrɛ t'a dɔn allemagne yɛrɛ kɛmɛ jamana min ye ne t'a dɔn allemagne ka fako sera fo faransi de b'ale pousser k'a bila ko la wala a bɛ ne kamana gan quoi parce que bɛɛ b'a dɔn mali tiɲɛnin bi faransi MINUSMA a banna koyi kana ɲini yɔrɔ si faransi ni MINUSMA fila dɔrɔn don n'i ye ninnu bɔ mali kɔnɔ bi n bɛ kalo kelen d'i ma i b'a sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ ka marifa ta k'u bɛ kɛlɛ u bɛna marifa di ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka bɛn a bɛ ban pewu d'accord sani an ka se MINUSMA ka eh, fɛn MINUSMA porte-parole ka gɛnni ko kuma sani an da ka se o yɔrɔ ma an y'a ye jamana marabagaw tun ye communiqué dɔ kɛ don tɛmɛnlenw na k'a fɔ min ye MINUSMA sɔrɔdasiw ka rotation ye an'u ka relève ɲɔgɔn falen falen ninnu ko o bɛɛ lajɛlen ka jɔ fɔlɔ u ka mouvement k'olu bɛɛ lajɛlen jɔ yala e ka yeta ye jumɛn ye o la non i b'a dɔn u ma baara kɛ min ɲɛna k'a bɔ gandi parce que mun na ni escroc b'i sen kɔrɔ walima ni cɛnnikɛla b'i sen kɔrɔ a ka yɛlɛma yɛlɛmani o ye plan dɔ de y'a bolo a bɛ se ka fɛrɛ i ma position min na parce que n y'o fɔ i ye ko ni sɔrɔdasi ninnu mɔgɔ bɛ k'u miiri yɔrɔ o yɔrɔ ninnu ka dɔnta tɛmɛnlen don o kan quoi parce que bamananw bɛ zana dɔ de da, minnu bɛ fanga la, awɔ minnu bɛ fanga la, bamananw bɛ zana dɔ de da, unhun, ko ee ɲɔsusula mana plan o plan tigɛ, unhun, i b'a sɔrɔ ntuganin bɛ o kalama, unhun, MINUSMA bɛ ka hakilila minnu ta, unhun, anw ka faamaw b'a ye ka kɔn a de quoi parce que i b'a dɔn MINUSMA yɛrɛ dabali banlen don, olu bɛ décision fɛn o fɛn ta yanni a ka dɔn fuite bɛ k'a la mun yɛrɛ nana n'o ye parce que u ɲɛna b'a kɔ de ko mɔgɔ kunkolomaw de bɛ mali kɔnɔ sisan et puis fana mɔgɔ tilenlenw ani mɔgɔ jɔlenw de bɛ mali diriger sisan gandi MINUSMA ka yɛlɛma yɛlɛma n'u tun m'a lajɔ mercenaire wɛrɛ tun bɛna fara minnu minɛna kan ayi kana siga o la fiyewu MINUSMA ka rotation n'a tun ma jɔ mercenaire wɛrɛ tun na parce que mun na MINUSMA tun bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛw ye ka MINUSMA badge di u ma u bɛ donc an ka autorité b'a to u bɛ don ko MINUSMA mɔgɔ don o b'a sɔrɔ mercenaire don n'u nana u bɛ badge in bila i b'a sɔrɔ passeport wɛrɛ b'u bolo min tɛ hali MINUSMA jamana la donc o de la an ka autorité sɔmina a ko nin bɛ yɔrɔ min aw ka yɛlɛma yɛlɛma n'a ka taa ni ka segin aw k'a jɔ fɔlɔ yanni an ka cogoya jɔnjɔn sɔrɔ aw yɛrɛ la parce que i b'a dɔn cogoya jɔnjɔn ma sɔrɔ u la fɔlɔ koyi MINUSMA yɛrɛ ma dɔn de u sugu ye min ye o ma dɔn fɔlɔ mali fanga bɛ k'o de ɲɛɲini MINUSMA yɛrɛ sugu ye min ye k'o ɲɛɲini k'o dɔn bon i tɛ se k'o dɔn f'i ka rotation jɔ fɔlɔ i k'a dɔn maa joli de bɛ yan joli bɛ don joli bɛ bɔ parce que u bɛ to na sisan mercenairew minɛlen don u bɛɛ siralen don n tɔgɔ kana na y'a la u bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ o kɔfɛ dɔrɔn ka ko wɛrɛ ɲagami aw bɛ ɲinɛ nin mercenaire minnu minɛlen don a bɛ ɲinɛ olu kɔ donc u bɛ fɛɛrɛ kɛ olu bɛ libérer de parce que ne t'a dɔn minusma kɔnɔna la ko mɔgɔ bɛ se ka na minusma kɔnɔ k'a sɔrɔ minusma secrétaire général t'a kalama porte-parole t'a kalama cadre fort tɛ minusma kɔnɔ min b'a kalama k'a fɔ ko e nana ko minusma kelen bɛ tila ka bɔ k'a fɔ ko ouais k'u ka mɔgɔw don depuis o yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ jateminɛ kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o tɛ ko ɲɛnama ye i y'a faamu o ko min n'a kɛra ko ɲɛnama tɛ gandi ni ne ko e ma ko nin mouchoir jɛlen don a jɛlen de don mais ni ne tilala ka n'a fɔ ko gandi ne tun ko k'a jɛlen don mais a ma jɛ dɛ a finnen de don ne ye kalabanci de bon minusma ye kalabanciya de kɛ ni anw ka faamaw ye o de la an ka faamaw ko k'u ka rotation bɛɛ jɔ mais a fɔra ko mercenairew minɛna k' aw ka mɔgɔ don an bɛ ka sɔsɔli k'a la aw ka mɔgɔ dɔw bɛ tila ka wuli k'u bɛ bɔ a bɛ taa min allemagne sɔrɔsi seegin ɲɔgɔn na mais u bɛ taa min e ka mɔgɔ dɔ minɛlen don fɔlɔ k'e ka mɔgɔ don e yɛrɛ ko k'e ka mɔgɔ tɛ e ma jɔ a la e bɛ tila k'a fɔ cogo di k'i b'i ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka bɔ a bɛ bɔ ka taa min a bɛ to fɔlɔ de a ka ɲɛɲini mercenaire ko kuma min dun fɔra ko tun ka kan ka allemand sɔrɔsiw de lakana tuguni waati kelen na allemand sɔrɔsiw dɔ fana b'a fɛ ka bɔ tuguni voilà depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn ko complice dɔ bɛ yen complice bɛ yen minusma kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'i ye walayi minusma système ni mali y'a dɔn bi u tɛ si yan mɔgɔ kelen a tɛ si minusma mɔgɔ kelen tɛ si mali kɔnɔ yan bi ni mali y'a dɔn minusma yɛrɛ nakun ye min ye n'an y'a dɔn mɔgɔ kelen tɛ si yan a ma dɔn fɔlɔ parce que minusma ye mɔgɔ min i b'a dɔn halisa u siralen don k'u jogo yɛrɛ ye min ye k'a jira a ma jira fɔlɔ mission dɔ de bɛ minusma bolo mali kɔnɔ yan mais a échoué la o jumɛn a échoué la min na u ka nin mɔgɔ ninnu minɛlen parce que i b'a dɔn ni mɔgɔ ninnu ye jamana dɔw kɛ jamana minnu yɛrɛ bɛ ni u ka armée ka ɲi kosɛbɛ o ma se ka ninnu minɛ mais mali y'u minɛ o de ye minusma échoué fɔlɔ parce que minusma y'a bila a kunkolo la de a bɛna ɲami yan bamakɔ yan n'a ɲamina yan sisan a bɛ fɔ ko minusma fanga minusma ka effectif min bɛ bamakɔ yan k'a dɔgɔyara donc jama wɛrɛ bɛ na tuguni o la mercenaire groupe wɛrɛ bɛ labɛn sisan ka na mali kɔnɔ i y'a faamu minusma tɔgɔ la o bɛ sɔrɔ ka na a ka jamana bɛɛ ɲagami k'a di aw ma o ɲagamili senfɛ a bɛ fɔ ko fo faransi ka na plan de don bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ n'i ka plan de o nin mercenaire ninnu minusma b'a dɔn ani ala cɛla la a tɛ maa kelen dɔn ninnu na a t'a dɔn wa ninnu tɛ minusma mɔgɔ ye koyi mais n'an bɛ fɛ ka wali jamana ci an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nkalon défend sinon e bɛ se ka kuma saba fɔ cogo di heure fila kɔnɔ mais o jamana jumɛn e ko k'i ka mɔgɔ tɛ kɛlɛ k'u ma n'i ka baara la wa u kan ka na Allemagne mɔgɔ minnu ka sécurité kɛ olu ko k'olu t'u dɔn donc o ye preuve dɔ ye k'a fɔ aw t'u kalama donc aw da t'a la bilen aw b'a da de bɔ a la mais aw tilala ka na ko un ko MINUSMA mɔgɔw don han mais gandi an ka ɲɔgɔn ɲininka bani nakun jumɛn bɛ aw la mali kɔnɔ ou bien sigikun jumɛn bɛ MINUSMA la mali kɔnɔ MINUSMA k'o fɔ maliyɛnw ye pour que an yɛrɛ k'u nakun dɔn ban parce que an m'u nakun dɔn fɔlɔ an ka jamana villagew bɛ ka ci tasuma bɛ ka don mɔgɔw ka bolofɛnw na MINUSMA bɛ yen e ma MINUSMA bɔlen ye tile kelen ka déclaration kɛ mali la ko tiɲɛ yɛrɛ la dansagon de bɛ ka kɛ mais n'an ka fanga ye ko dɔ kɛ MINUSMA b'a fɔ ko non k'u ka enquête dayɛlɛ enquête bɛ dayɛlɛ jɔnni kama ale nana jadisiw de dɛmɛ wa ou bien ale nana maliyɛnw ne lakana an'u bolofɛnw u nana tɛ o de la ne bɛ to ka insister ko ka MINUSMA ɲininka mali fanga k'u ɲininka mission min dir'u ma mali kɔnɔ a dabɔra jumɛn kama f'an k'o de dɔn fɔlɔ d'accord mais ni e yɛrɛ ɲininkala bi quarante-neuf mercenaires min minɛna parce que mɔgɔ caman jamana kɔnɔdenw caman ma ɲɔgɔn faamuya kɛlɛ na o minɛna waati min na jamana marabagaw ka communiqué kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment k'u b'u jateminɛ i n'a fɔ mercenaires fasoden caman y'a ka hakilina di nka waati kelen na fana mɔgɔ caman fana nana ka na kuma tuguni ko maliyɛn den fanba bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ko bon n'an nana ka na gɛlɛya cogo dɔ la k'a bɛ se ka kɛ an balimaw minnu bɛ Côte d'Ivoire an faw minnu bɛ yan ani an baw n'an dɔgɔw minnu bɛ Côte d'Ivoire k'olu bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ donc o jama o kuma sababu la jamanakɔnɔden caman y'a ɲini ko ko in k'a ka ɲɛɲini ni ji jama jɔlen na ko ka basigi kɛ o basigi kuma fana daminɛlen tuguni jamana marabagaw y'a ɲini nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka kuma sigikafɔ ka se ka kɛ mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw minnu tun bɛ k'a fɔ ko ni an m'a kɛcogo dɔn ko fitinɛ bɛ se ka wuli k'o bɛ kɛ sababu ye maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire k'olu ka na jamana marabagaw nana k'a fɔ tuguni ko ka sigikafɔ kɛ tuguni olu bɛ k'a fɔ tuguni olu bɛ jamana marabagaw lagosi n'o sigi ka fɔ tuguni ko i n'a fɔ i ye zon minɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko k'aw na mɔgɔ ɲini ko k'i ka zon bila e bɛ mun de faamu ninnu ka nin kuma fila fɛn ninnu na gandi n bɛ fɛ ka min f'i ye mali kɔnɔ bi maliden jugu de cayara ka tɛmɛ maliden ɲuman kan maliden jugu maliden jugu de cayara gandi n bɛ fɛ ka min f'i ye bamananw bɛ zana dɔ da ko mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ba n'a sinamuso ka kɛlɛ mais n'u kɛlɛla i ka laɲini ye i ba k'a bin siga t'o la ou bien i ka laɲini t'u ka kɛlɛ mais n'a ma ɲɛ ko kɛlɛ kɛra ka ban i ka laɲini ye i ba kɔni k'a bin d'accord mali kɔnɔ yan jamana wɛrɛ ni faso bɛ ɲɔgɔn na Gandi i mana kɛ hasidi ye cogo cogo i mana kɛ ɲɛngo ye cogo cogo i mana kɛ jamanadenjugu ye cogo cogo ne fɛ i b'i faso de défend n'a sɔrɔ ko mali de tun ye nin kɛ Côte d'Ivoire la wallahi u tun bɛ mercenaires ninnu bɛɛ faa de mais an ka faamaw y'u minɛ u m'a fɔ k'u bɛna faga u ko de an y'aw minɛ parce que aw nana nacogo min na a m'an diya kelen aw nacogo aw tun kan k'anw informer an bɛ information sɔrɔ ninnu minɛlen n ko Mali gouvernement ye Côte d'Ivoire gouvernement wele k'u ɲininka k'a f'u ye ko bon an y'a ka sɔrɔdasiw dɔw ye an fɛ yan aw b'u dɔn wa gouvernement Côte d'Ivoire gouvernement de y'a fɔ fɔlɔ k'ale t'u dɔn aa mais e de ka jamana tenue b'u kan na i ka jamana drapeau de b'u bolo mais e k'i t'u dɔn i ka jamana passeport fana b'u bolo i ka jamana passeport b'u bolo u nana i ka jamana avion na i ko k'i t'u dɔn bon ne y'u minɛ k'u lasago e tilala ka bɔ ko non ko e b'u dɔn dɛ k'u nana baara dɔ de la aa a tɛ kɛ ten nin mercenaire ninnu malien bɛɛ b'a dɔn ivoirien bɛɛ b'a dɔn ko tigitigi ninnu ye mercenaires de ye mais u nana mission min na a échoué la bari u minɛna bon n'o kɛra sisan i b'a dɔn naloma a ka di bɛɛ ye mais maa si tɛ fɛ naloma ka bɔ i la nin mercenaire ko in filɛ nin n'a kun réussi la ko ninnu tun sera ka don mali kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma ye a kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ min tɛ nin si ye mais u minɛlen mɔgɔ si tɛ fɛ ka jɔ a la hali Côte d'Ivoire dɛsɛlen de jɔ la a la sinon Côte d'Ivoire yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ninnu ye mercenaires ye walayi u nana Mali détruire de kama u b'a dɔn mais comme u minɛna an bɛ fɛɛrɛ kɛ u bɛ bila cogo di o de don sinon aw weelela k'aw ɲininka a ko k'a t'u dɔn bon na e tɛ mɔgɔ min dɔn o bɛ se ka k'e ka jamanaden cogo di Gandi o bɛ se ka k'i ka jamanaden o mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u bɛ ka ko fila de ɲagami ɲɔgɔn na jumɛn ni jumɛn
peuple ivoirien ani peuple malien u kana essayer k'u bɛna olu kari ɲɔgɔn na ni kuma nɔfɛ non ni ko bɛ min ye état l'état Côte d'Ivoire état ni Mali état de bɛ nin ko ɲɛnabɔ jamanadenw ka foyi tɛ nin na i y'a faamuya malien sigilen don Côte d'Ivoire a ka ca bien sûr mais ivoirien fana caman bɛ mali la dɛ mais n'an ko k'an bɛ jugement kɛ n'o de ye o la an bɛna bɔ kɛlɛ wɛrɛ kɔnɔ an bɛna don kɛlɛ wɛrɛ de kɔnɔ ivoirien furulen don mali la maliyɛn furulen don ivoire aw ka population ka foyi tɛ nin na faamaw yɛrɛ dama de bɛ nin ko dilan u ni ɲɔgɔn cɛ mais a ma se k' an bɛ bɔ ka ɲɔgɔn neni a la parce que ne ivoirien dɔw ka vidéo u bɛ ka an ka président neni non anw tɛ se ka jɛn n'o ye parce que mɔgɔninfin tɛ sɔn min ka k'i ta la kan'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta la an ka jamana ɲɛmaa ye anw ka jamana ɲɛmaa de a bonyani ye anw ma diyagoya ani jamanaden bɛɛ wa a bonyani ye diɲɛ bɛɛ ma diyagoya en tant que anw ka jamana ɲɛmaa don parce que a fɔra a ma ko président de la république du mali république du mali min b'a k'a bonyali ye diɲɛ bɛɛ ma wajibi ye kelen côte d'ivoire faama fana bonyali ye maliyɛn bɛɛ ka diyagoya parce que a fɔra a ma ko république de côte d'ivoire an kan k'u bonya mais n bɛ malo i ma walima n b'i bonya o t'a to ko ne bɛ n da i ye k'i bɛ yɛlɛ ne kan parce que ivoirien dɔw ye kuma dɔ fɔ olu ye fitinɛ kumaw de ye k'a fɔ ko ni an ma ninnu bila k'u bɛ maliyɛnw ka so yɔrɔ dɔn e bɛna taa baga olu de ma o est ce que maliyɛnw de y'u ci wa maliyɛnw m'u ci o mais maliyɛnw ko de u nana nakun min na k'o de bɛna ɲɛɲini ka dɔn mais o ye diyagoya ye parce que diɲɛ sariya ko n'i ye mercenaire minɛ i fɛ yen n'a ma fa i k'a dɔn a nana nakun min na sinon a kan ka fa de a kan ka fa de o mais a nana nakun min na f'an k'o de dɔn fɔlɔ jɔni y'u ci n'o dɔnna u nana mission jumɛn na n'o dɔnna n'u kan ka bila anw ni an ka autorité ni côte d'ivoire autorité de bɛ sigi k'o kuma fɔ bon tiɲɛ na an y'u sɛgɛsɛgɛ u nana mission min na a filɛ nin ye a filɛ nin ye voilà les preuves a bɛ fɛ an k'a kɛ cogo di o la an ka faamaw n'u ka faamaw de bɛ sigi ka kuma mais population ka foyi t'o la aw bɛ tɛmɛ n'a ka activité ye mais fɛn dɔ de don an k'o fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ tɛ badenw ɲɛ tɛ doni ta mais a b'a dɔn nin ka girin côte d'ivoire laɲini min bɛ côte d'ivoire la ka se mali ma maliyɛn bɛɛ b'a dɔn depuis cedeao ka sanction waati maliyɛn bɛɛ b'a dɔn wa an b'a dɔn an y'a ye min kɛra fɛnɛ ni o sanction nana wuli anw ni aw cɛ kɛlɛ yɛrɛ ma ban fɔlɔ an kumana ɲɔgɔn fɛ de parce que an kun datigɛlen don ɲɔgɔn na mais an kumana ɲɔgɔn fɛ diya bɛ fɛ ka na dɔɔnin o diya na waati n'o o kɛra e ka mercenairew bila waati ka na ne fɛ yen dun cela veut dire que ne b'a miiri k'a fɔ hali embargo min tun bɛ ne kan e de tun bɛ k'a ko pousser parce que e y'a jira ne la sisan i bɛ ne yɛrɛ kɔ de mais anw dun fura dama alasani ka di maliyɛnw ye alasani filɛ fanga min na maliyɛnw de y'a k'a ye a kana ɲinɛ o kɔ deux mille onze maliyɛn bɛɛ ye alasani soutenir alasani ka mandat filanan maliyɛn bɛɛ ye alasani soutenir anw ni alasani bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ t'an cɛ o mais a kana an ɲɛ tana kɛ anw ka jamana ye wa anw ka jamana marabagaw bonyali ye alasani ma diyagoya de parce que mun na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na ni lafiya ye anw ma o ye nin ɲɛmɔgɔ ninnu ye mais o man di olu ye parce que olu bɛ fɛ mali ka to toujours ba tɛmɛ sira la i n'a fɔ a tun bɛ cogo min i bɛ don mali kɔnɔ cogo min ka di i bɛ bɔ cogo min ka di an tɛmɛn'o tile kan o banna quoi i y'a faamu mercenaire ko in n'i y'a ta k'a lajɛ gandi mercenaire ninnu ni minɛn min nana mali kɔnɔ e k'i bila dɔrɔn ivoiriens k'u bila maliens place la hali n'olu yɛrɛ don i bɛ siga wa ou bien i tɛ siga minusma n'u ko ko minusma ka mɔgɔ don ni minusma bɛna ani nin arme sugu tɛ jigin mali kɔnɔ capitale la o non minusma mɔgɔw bɛ na u ka minɛn bɛna na cogo min o fana dɔlen don bɛɛ b'u kalama o ni minusma ka matériel bɛna a bɛ na cogo min na bɛɛ b'o dɔn mais ka na dimanche baara tɛ don min ka na jigin aéroport la et puis fana tɔgɔ min b'u la e k'u tɔgɔ lajɛ an'u kɛ baaraw lajɛ bani électricien plombier maçon vendeur mais comment o ye minusma mɔgɔ sugu jumɛn kabako kelen bon ivoire min ko k'ale ka sɔrɔsiw don mun y'ale ka force spéciale maa bi saba ni kelen se a ma e delila ka minusma ye ko jamana dɔ force spéciale filɛ nin minusma na e ne ma deli k'a ye o tɛ i ka sɔrɔsiw bɛ mali mali sɔrɔsiw tɛ minusma kɔnɔ o b'a kɔnɔ mais e delila k'a mɛn ko force spéciale filɛ nin ye minusma kɔnɔ mais mun y'ale ka force spéciale se ninnu mɔgɔw cɛ la an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye an kana an ɲɛ tugu nkalon kan mali ye jamana min ye i b'a dɔn mali ye jamana min ye a muɲulen don ni ka sabali mais u fɛ ko a bɛ kɛ cogo min jɔnmaya fana an bɔr'o de tile la d'accord alasani a ye kuma tiɲɛ yɔrɔ min i b'a dɔn a ko ko kɛ mɔgɔ ninnu bila ko immédiatement sans délai o de ye kuma tiɲɛ a sans délai ko kuma ko sa mais négociation la voilà sinon ale dɔgɔnin ye asimi de n'a ye asimi weele téléphone na a n dɔgɔ ko dɔ kɛra a ma ɲɛ dɛ n bɛ n yɛrɛ jalaki mais n dɔgɔ n b'a ɲini i fɛ nin ka dan an ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se fila bilen u bila n ka mɔgɔw don asimi ye mɔgɔ min wallahi a tun bɛ sɔn alasani ta ma kuma in tun bɛ ban mais n'i taar'i sigi i ka jamana kɔnɔ k'a y'u bila sans délai ale tɛ k'anw mara koyi fa alasani kana ɲinɛ o de kɔ ale tɛ k'anw mara côte d'ivoire tɛ ka mali mara sans délai o ye ni den ko ye dɛ d'accord voilà an y'o yɔrɔ faamu nin b'a to an bɛ don an ka thème laban kɔnɔ an ka thème laban o tɛ dɔwɛrɛ ye minusma porte parole min tun bɛ mali la yan n'an b'a wele olivier salgado ale de tun ye mini ale de ye minusma porte parole ye n'a jateminɛna mercenaires ninnu minɛli aéroport la ale de kɔnna ka publication caman kɛ a ka twitter sanfɛla la a bilara réseau fana sanfɛ an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ a ka twitter sanfɛla la a kumakan caman fɔ min ni min tɛ fan kelen fɛ Ale dun ye minusma porte parole ye maa dennin tɛ bon n'a fɔra ko minusma ka mɔgɔw don a bɔra minusma ka mɔgɔw tɛ u bɛ yan u nana allemand sɔrɔdasiw de fɛ a kuma caman fɔ jamana marabagaw y'a ye k'a fɔ a ye kumakan min kɛ a ye kɛwale min kɛ o waati la ko kɛwale ninnu tɛ ɲɛmɔgɔ ka kɛwale ye kɛwale ninnu tɛ kɛwale basigilenw ye kɛwale ninnu a ye lagosi se jamana ma olu y'a ye ka tile saba ɲɔgɔn d'a ma soixante douze heures b'a bolo k'a ka jamana in a ka bila pewu o kibaruya la bɛ yen sisan min ye yɛrɛ ye min ye bɔfɛ an bɛ se min fɔ fasodenw ye ka mali ka bonya ka se ka jira nin de ye an ka tɛmɛ laban ye i ka fa jumɛn in na mare
ee n y'o fɔi ye cɛinkɛla n'a bɛ senkɔrɔ i b'a ɲini k'a bɔ i senkɔrɔ ni u filɛkɛ dɛ min d'a ma ne yɛrɛ fɛ o jɛnɛ dɔɔnin u tun b'a kɛ mjati de mja a dir'i ma don a dir'i ma heure min yanni heure wɛrɛ cɛ i ka se ka bɔ mali yɛrɛ kɔnɔ parce que i bɛ nin cɛ dɔn n'i bɛ escroc yɛrɛ ɲini nin cɛ ye escroc de nin de fɔlɔ welela mali ɲɛmɔgɔw fɛ mercenaire ko in na k'a ɲininka fɔlɔ ko an ye mɔgɔ dɔw ye a fɔra ko minusma mɔgɔ don yali i b'a kalama ale da de ko k'a t'a kalama wa ko fɛn bɛ fɔ a ye ko minusma maa tɛ
bon n'ale mɔgɔ kelen tilala k'a fɔ ko minusma mɔgɔ don o b'a jira k'a fɔ ale bɛ janfa de la mali kɔnɔ yan ale ye mɔgɔ ninnu ka complice de parce que n y'o de fɔ i ye n ko minusma ka baara ma dɔn gandi nin y'a baara dɔ de jiralen ye an na k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ minusma kɔnɔ yan tiɲɛni dɔrɔn de kama parce que e tɛ se ka kɛ minusma ka porte parole ye i ka kuma fila fɔ e bɛ kumakan kelen de fɔ hali n'a sɔrɔ marifa jɔlen don ni kuma kɔni kɛ na nin bɛ minusma kɔnɔ nin tɛ minusma kɔnɔ man kan ka gɛlɛya voilà o dɔnni man kan ka gɛlɛya ni ayi ale bɛ bɛɛ dɔn
ale ka kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la minusma mɔgɔ tɛ mais ale tilala k'a fɔ ko minusma maaw don parce que mun na jɛ jugu n'aw jɛra ka jɛ jugu kɛ ɲɔgɔn fɛ a laban ye ɲɔgɔn kɔbila de parce que preuve caman de sɔrɔla mercenaires ninnu kan k'a dɔn ko minusma mɔgɔ tɛ bon minisima bɛ fɛ ka kɛ couverture ye k'a ko dilan bon n'ale ni ko dilan ale ma kɛ janfaci ye parce que ale bɛ mali o kɔrɔ b'a jira ale bɛ mali kɔnɔ k'an de ja ka mali janfa ka mali janfa o b'a jira k'a fɔ hali ni cɛ ni maa wɛrɛ nana k'i bɛ fɛ ka don mali kɔnɔ ale bɛ sɔn ka don ye parce que ale b'a fɔ k'i ye minisima mɔgɔ ye a bɛ don donc o ye janfa ye nin man ka si hali mali yɛrɛ kɔnɔ yan n bɛ fɛ ka min f'i ye gandi jamana o jamana bɛ yen n y'o f'i ye ka tɛmɛ ko n'i tulon kɛra i ka armée la walahi dɔ b'i minɛ k'i k'a ka région dɔ ye jamana o jamana mali bɛ yɔrɔ min bi minɛ cogo de ma sɔrɔ mali la mali la bilen i b'a dɔn sogo dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko bala n'a dɔn n'i b'a dɔn a bɛɛ ye ŋɔni ye a tɛ se ka dun hali waraba tɛ se k'a minɛ parce que a bɛ ŋɔni seri de bon mali kɛlen don diɲɛ bolo sisan ni ŋɔni ye parce que ni ni plan o plan nana mali la bilahi i bɛ minɛ ou bien bɔ bɛ k'a kalama mais anw ye faransi lajɔ faransi ka ko banna mali la pewu fo ka na tɔ kɛ sa ka taa minisuma kɔfɛ bon minisima yɛrɛ fana dun ko banna se o taara biri alassane ne kɔfɛ u bɛ se ka plan jugu labɛn cogo min ka na mali la nin cɛ man ka si mali la o non nin cɛ man ka si mali la gandi parce que faransɛ de don N' ye bɛna min fɛ faransɛ fitinin n'a belebeleba idée kelen de b'a bɛɛ la afiriki bɛ tiɲɛ cogo di o ye faransi ka laɲini de bon afiriki yɛrɛ la faransi bɛ k'a fɔ position min na afiriki basi bɛ i b'a fɔ mali de ni bombe nucléaire bɛ afiriki mali de don n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn a banna bon o dun tilatɔ don faransi la n'o tilala faransi la a ka économie bɛ ban faransi ko bɛ ban donc faransi bɛ jɛ jugu bɛɛ labɛn ne bɛ min fɔ an ka autorité ye halisa u k'u labɛn kɛlɛ ma daminɛ hali fɔlɔ mali kɛlɛ ma daminɛ dɛ a bɛna daminɛ de sisan awɔ mali kɛlɛ bɛna daminɛ de dɛ mais cɛsiri et puis fana maliyɛnw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan sisan ka jamana marabaaw de dɛmɛ an filɛ waati min na parce que nin minisima ne nin gɛnna sisan nin n'a a kɔnɔna ta de bɛna taa o fana bɛna taa min fɔ ye u bɛ jɛkulu wɛrɛ labɛn ka na tuguni donc o de la n ko kɛlɛ ma daminɛ an bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn dancɛ bɛ mali ni jamana o jamana cɛ u ka irisi basi kelen sigi i y'a faamu coopération militaire mali k'a siɲɛ ani irisi cɛ dancɛ b'anw ni jamana o jamana cɛ sous région mɔgɔ o mɔgɔ u ka irisiw ka basi dɔ sigi parce que kɛlɛ yɛrɛ de bɛna daminɛ i y'a faamu
gandi yanni n ka bɔ kuma la fɛn dɔ bɛ kɛ n kamana gan n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min mali politicienw ni mercenaire ko in kɛra k'a ba gandi fo bi ne ma an ka politicienw ye k'u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ye nin condamner an ka jamana kɔnɔ a tɛ bɛn ne m'a mɛn kelen et puis fana an ka politicien minnu bɛ kɔ kan n'Assimi ma fɛɛrɛ kɛ u ka na walahi a tɛ lafiya ka transition kɔnɔ ayi a tɛ lafiya koyi Milliards de suɲɛlen b'u bolo kɔkan yen u pɛrɛlen don mercenairew sanni ni maramafɛn sanni na ni transition in bɛ se ka tiɲɛ cogo cogo walahi u pɛrɛlen don a kama wa nafolo b'u bolo u b'a don a da fɛ
n b'o misali d'e ma ni Alassane ye mali in ye bubu bɛ Alassane de fɛ yen karimu bɛ yen Tiéman Hubert bɛ a fɛ yen ninnu bɛɛ bɛ contre transition ale ni bubu sɔrɔla téléphone na ko sanction tɛ ka fɛn kɛ maliyɛnw na k'u k'a giriya o vocal sɔrɔla ka bɔ bubu de yɔrɔ ni mali y'i sigi ka ninnu lajɛ Alassane fɛ yen walahi u b'a ɲagami an sigilen ɲɛna yan u b'a ɲagami dɛ e an k'an ka fara ɲɔgɔn kan waati min ka jamana dɛmɛ ko an ni jamana parce que yɔrɔ fɔlɔ de an ko k'an ni terroristew bɛ ɲɔgɔn na bon an bɔra yen sisan dɛ an ni jamana de bɛ ɲɔgɔn na an ni jamana de bɛ ɲɔgɔn na dɛ bon an bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan de ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn sen bila sisan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ parce que ni kunko y'i ka jamana sɔrɔ kunko y'i yɛrɛ sɔrɔ mais n'a yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na du kɔnɔ o fɔ ka di mais kɛlɛ bɔra du kɔnɔna la sisan a bɛ kɔkan yen donc karisa de ye jamana ɲɛmaa ye o karisa de ye premier ministre ye o tɛ yen bilen dɛ mali de bɛ yen sisan ne bɛ min ɲini politicienw fɛ u ka loi ko in bɛɛ to yen u ka élection ko kuma in bɛɛ bila mali bɛ sauver cogo di ni solution b'u bolo u ka n'u ka solution fɔ an ka se ka bɔ crise la sinon n'a b'u kɔnɔ ko n'u ma n'u ka solution fɔ ou bien n'u ma fara mali kan ko jamana bɛna d'u ma u ka taa sɛnɛ kɛ Office du Niger la fo deux mille trente mali fanga tɛna d'u ma kɔni o banna pewu ofisi bɛ yen Assimi bɛ tracteur di sɛnɛkɛlaw ma sisan an bɛ min fɔ u ka taa tracteur minɛ Assimi bolo u ka taa sɛnɛ kɛ fɛn min di maa jabɔ o ye dugukolo ye i y'a faamu u ka taa sɛnɛ kɛ ɲɔ dan fanga ditɔ t'u ma dɛ d'accord i ka kuncɛ kuma bon n ka kuma kuncɛ kuma n bɛ halisa n bɛ wele da maliyɛn bɛɛ ye oh, an ka fara ɲɔgɔn kan mhm. an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma et puis fana n bɛ kuma minnu bɛ kuma réseaux sociaux kan mhm. u ka tension bɔ u ka kumaw la an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ mhm. de fait que négociation bɛ yen donc ni kumaɲɔgɔnya bɛ ni mɔgɔ cɛ a bɛ tension bila o waati pour que kumaɲɔgɔnya kɛ ban gandi ka tila k'a fɔ réseau baarakɛlaw ye u ka gouvernement kɔnɔ kominikew la u kana kominike foyi bila fɔlɔ k'a sɔrɔ gouvernement ma a bila o de bɛ na ni conflit ye parce que n'aw kumana k'a sɔrɔ gouvernement m'a bila n'a ka fɔtaw ye ɲɔgɔn jɛ o b'a sɔrɔ jama fanba ye aw ta lamɛn o ni gouvernement bɛ min fɔ u tɛ kɛ kelen donc o tɛ bɛn n'u bɛ kunnafoni o kunnafoni di u k'a to fɔlɔ gouvernement yɛrɛ ka a publier fɔlɔ donc o la u bɛ sɔrɔ k'a lancer donc vraiment an bɛ maliyɛn bɛɛ fo bi wulada in na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagatinin na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ɲɛsin mouvement mali ka hɛrɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ yan ani mali kɔ kan gandi k'i yɛrɛ fo bi wulada in na k'i ka technicienw fo donc vraiment halisa baara ala k'a taa ɲɛ ala k'a yiriwa a bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o di an ma an bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ ala k'an kisi o ma jamana ye ala k'a basigi jamana ye ala k'a kɛ jamanadenw sago ye transition in min ɲɛ ni sababu o sababu ye ala ka na n'o sababu ye pour que transition in ka ɲɛ mais n ka kuma dɔ bɛ yanni n ka bɔ n b'o f'i ye dɛ an kun ye maa yan n ko an bɛ ka asimi ka candidature labɛn n y'a fɔ i ka plateau sanfɛ wa dossier banna
Ni ala sɔnna sigi wɛrɛ la an an da don o la an bɛ foli ani tanuni di i yɛrɛ ma ka foli lase mouvement mali ka hɛrɛ an b' u bɛɛ lajɛlen fo aw ka wuli ka jɔ ani aw ka cɛsiri la jamana ye a bɛ se ka basigi cogo min na jamana kɔnɔ dɔ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na aw ko asimi ka candidature ko k'aw b'a labɛnw na ni dossier banna ka ban ni ala sɔnna inchallah don nataw la an ka sigi nataw la an na kuma asimi ka candidature ko kan